oriworiwenụ onye na nzele ee onye nje ma na-asị ụnụ nnọa ụnụ bụ ndị esi Abuja bịa nnọa nị ije ee be onye ụnụ bịa bụ ogbelani ise afa m bụ Okonkwo Nwisiche onye Isele-Uku nnọa nị ije sị anyị bịa kọwa afọ ogbelani bụ nzele ọ bụ na onye ọbụna bụ onye isi na ndị chi ọkpala ya bụ ogbelani and ogbelani a ma onye so obi ya na obi sisọ bụ ndị nwe ike ịkpọ izu obodo ncha so ogbelani bụ isi ndị chi ọkpala n'Isele-Uku anyị bụ ndị Isele-Uku omenani anyị shi nne nke izi ife dịka oge anyị anyị awaga ji

ya bụ ịkpala abawa mana tupu ọ ga-eje bụ na anyị awaa ji o nwegara emume anyị emesi o nwere nke anyị akpọ ịlọchi ka esizikwa alọchi bụ na ee ikolo ga-alọ nke we ya bụ ndị nichi na ọkpala nwa ga-alọ nke we then ndị chizi ọkpala alọzie nke we ije kpamie Osobua na ndome o dome anyị si ahọ gaanị wee luo ụbọchị nke tata ya ka eji akpamie ya bụ ịlọ chi anyị Ose ose dị lọ. Um, Isele-Uku o tego o bido dịka ajụjụ esi dị ee dịka obodo egosifu efa isele-uku ọnịcha-ugbo ọbịọ ọlọna ezi anyị bụ ofu anyị ka a kpọ ụmụ eze chima ofu ka anyị bụ obi chima bụ onye mụ anyị chima mụ ikei naabị ka ndị mụ anyị si gwa anyị ikei naabị na ofu okpoho okei izizi o bu ụzọ mụ bụ ọnịcha ọnịcha bịazịa so oligbo anyị bụ ụmụ oligbo isele-uku bụ ụmụ oligbo mana ka ọdịnanị anyị si dị onye nwụnị adị eri ukwu ọnịcha nwụ n'isu anya nnadi a ọ nwụhụzịa nke afụ tupu chima ji eji bụ n'ọnwụ chima anwụhụzịa esemokwu abịa esemokwu a bụ onye je ka nọchi ukpo Ọhaeze bụ nwa diọkpala Ọnịcha asị na ya je ka anọchi ukpo ọ bụ na direct son nwa nwa ka ọ bụ nwa nwa ma nọchi ukpo onye okei ọzọ bụ Oligbo ya mụ Isei asị na ya bụ direct son dị ndụ obiọma bụ okpoho okpoho adị anọ ukpo obiọma asị na ya ji ka anọchi ukpo Okpueze Nise ọbasịa mba ife esemokwu nke bụ na m kọwasị kọla anyị ọgba aghala dị keke wa ga-eme onye yi ka ha enye ọbasị na ife ga-emenị bụ na wa ga-eje be anyị si bịa bini ka anyị si bịa in about 1230 AD ka wa si bido rekọdụ ma eh, ife akụkọ banyere maka Isele-Uku ebe ncha bụ ọfịa tikpọ tikpọ ka ndị si Bini bịa si bịa ebe onwere onye wa gwa anyị na uwe kwuru webe bime ife na na wee ruzie Bini ife anyị ni asụma ọba bi na baso ada naanị ọ dị abụsị na ibu ụzọ mụ okei ọ bụ na okei a bụ diọkpara o nwene onye eji ndụ aka o nwere ike emesịa gaa ije ọ ga-abụ diọkpara ọ ma-abụ diọkpara nụ so na Enuani anyị ya ncha onye anyị maara bụ diọkpara bụ nwa oke iz- eh, nwoke dị ndụ nia nadi ya ya bụ nwa diọkpala mee ka ọ si si ọha eze mba n'ịbụ na direct son eh, Chima na nwa nwa ka ị bụ na ị ma-anọchi ukpo eze ma ọ bụ n'Oligbo bụ direct son dị ndụ wee nia nadi ya

ife ga-eme ni bụ na ya ga-ebe nye ọfọ ụmụ ọfọ onye ya na ya ka ị ga-edi esi abịa na agọrụ ndị a ọfọ na onwe ya ka akụnye ukpo na ga-abịa ga-agọrọ ọfọ onwe ife eme na ga-abịara agọ- agọrọ ọfọ ka o si wee dị dọ Obiọ ma bụ okpoho ka e si gwa anyị ya ahụ eluzikwa Obiọ ị ga-afụ ife dị iche n'ime o nwere ka Obi Obiọ ga-akụ ya n'isi Ezechime je ga-agụ a okpoho bụ onye akụ n'ihu Ezechi igosi really na ọ bụ okpoho

ngele ahịa jizi bịa wee ji chimesizi Oligbo eze Ee, ịma na mbụ wa sị na ọ dị adị mma na Oligbo ga-awa ji ụnụ afọ n'afọ oyi atụnị ka o si adị dọ bụ oyi na ọ bụ na anyị ga-atụ ji ee, awa ji ngele wa ji edefu n'ọfụ wa na-abịa gbapụsịa mana ịma- nwaada etedi anụ eh, nwaada obi etedi anụ di mana ngele wa ji ha sie kwụsịzi ife a na benin ọnụma ofu chief n'isi ebe a, bụ Akogwu bee ka Akogwu si so jee kule wa gbapụ bụ ebe ụzọ bi bụ Uburu Ukwu from Uburu befu wa sị mba na ọ dị nso na ọ bụ na Origbo nụa na o nwe ike bịa tụọ wa aya wee sị gbaa si na ebe ofu ebe a wee bie now anị ka dọ mana o mechie nwachi ebizi ebe efu ya bụ ị bịasị awa n'ọbịa ị ga-afụsị ogbe dị iche iche nwesị afa ndị Ịka Ee, n'oge gboo for example o nwere obi ama ọ bụ na ife obi mee for example obi ama akụnya ukpo na o je na Bini obi Isei ọ ga-eje Bini oge gboo ọ nọ aha atọ na Bini bịa nọ ebe mụa ntụanị mụa ka e si eme uje na Bini mana o mesizie ịma na chifu mmadụ awa- amawanye ife ndị be anyị asị n'oteke n'otewa mụnwa ụkpọ wee jee mee akwa o nwere emume mmụọ anyị ga-eme na oge- dịka oge mmụọ na ya ya anyị jekọ ọ ga-eme ọ ga-elu ndị Bini ọba Bini ga-amalị na anyị nọ n'emume ahụ n'oge dị ọnwọ so na ihe emume ahụ anyị eme na ahọ ọbụna ndị Bini na-amalị na anyị a ga-ebido emume ahụ anyị ọ bụ na ndị ichie anyị oge gboo asụsụ bini ka anyị asụ mana o mesịa ndị ka nọhume anyị bini ete aka ịma na a ba na ya ị na-efu ka ise si bido onye bido ise nwe afa bini ogie Uwadiae Uwadiae bụ afa bini I- n- afa nna di m nna di nna di m bụ usifo usifo bụ afa bụ afa ndị bini maka na anyị eh, ebichimezi anyị bichimezi nso ịfụnawa na m

Idumọmọ o nwegele idumọmọ na ndị Odiani a ji asụtarị wa asụsụ maka na anyị bichime Igbo Igbo abaghị ebe gbakarịzi ụba karịa ndị ndị Idu ndị Bini asụsụ anala unu karịzie n'okwu mana ọtụtụ ife anyị eme anyị eme n'ọnụ ndị Bini dịka n'oge ewe ọ bụrụ na ije ebe ngere Obi ga-ejepụha na nzu ọnọ mbọchị ine oru ebe inye ma anọ na iwerua ntị anị wee jebe efu o nwe abụ wa abụ na iru ebe wa ga-abụrịrị ya n'ọnụ Bini A na-achị Obi ga-abụ ya bụ abụ n'oge gboo maka afụfụ ọ tai na be Obi ọ ga-achị Obi na ụwa ụwa ọzọ na ya ya bịazie enu na yo na ya ma afụzi Obi ebe wezikwa ọnụ bini ụzọ ya na ya anụghị n'ụwa a na ya ga-anụghị n'ụwa ọzọ ọnụ bini ka eji asụ ya bụ ife ọ dị n'ime ma n'elu ala na m ọtụtụ ndị mmadụ na-agụ afa anyị anyị anyị oge ụfọdụ anyị atụba ideyi ọnụ bini ka ọ bụ Ee, anyị nwecha n'ise ofu ofu n'ụlọ n'ụlọ Mm. so bini ka anyị si bịa wezụka na ya dị asụ ọnụ bini nke a, anyị bụ bini nọ n'ụzọ bini nọmba 2 um, wee nye chi ama mfu elu ba kpọmewuo bini ka e si bịa si n'ama igbo bịa ise ya anyị bini ka anyị si bịa anyị bụ ndị bini ebe idu and ndị Benin na-agwa anyị na anyị bụ Benin nọ n'ụzọ Edo nọ n'orie ụwa Benin that is outside ya ka ise bụ Edo nọ n'orie ụwa Isile ukwu Benin nọ n'ụzọ bụ Isele ukwu anyị bụ Isele ukwu anyị bụ Benin nọ n'ụzọ dịka a ga-eri ihe ezi na ụwa ee em, otu enwezi ome nwere onye erighị anyị ezi bini ka e si bịanụ Ee, ee, ọ maka ome a sị na isi jọọ njọ ọ dị n'isi di nwenịa ọ dịzikwa mma ọ dị n'isi di nwenịa anyị rihi uru from bini anyị rihe na bini ka e si bịa Em. Ee, ndị Enuanị ndị be anyị nji oge a na-ekene onye ọbụla ee dịka m si wee kwuo okwu ee, ezi ezi isi jọọ njọ isi di nwenịa ka ọ dị Ee, ọ dị mma ọ jọọ njọ onye ọbụla weria ntị anị gwu m anị ka ị ma ebe i si bịa m ji oge a na-ekene onye ọbụla nọrọ be ka ugbukwu ka egbenu ndị Anịọma na Anịọcha anyị m ji oge a na-ekene onye ọbụla